ezi aha ka ego anyị kwere ekwe kọwaziere anyị ezi aha na-ewetekwu ego mhm. mgbe nke ya ndewo maka na ezi afa mere mmadụ ya eji nọrụ na mba China wee bunye onye nọ na mba naijiria ahịa o ree ya eresie ya nwetara ya ego ọ fụberọ ya anya ezi afa ka mmadụ nọ na kanada ya eji eburu afịa bunye onye nọ na mba naijiria maọbụ onye nọ na mba saụt afrịka o resia ya weghachiri ya ego maka na ihe ọ na-eme bụ ka afa ya dị
mana ezi afa ahụ nka ego ọ na-anọdụ ndụ dụkarịa ego ego na-agwụ agwụ ma ezi afa anaghị agwụ agwụ maka na o nwere ofu ihe mere ofu ụbọchị hmm. eji m ụgbọala si ebe a na-ana Enugu hmm. ofu nwata wee gbaa onye ahụ bụ onye Inyi nwada Inyi o wee kwụsị m ihe o mere m jọrọ njọ ukwuu m gbafee ya ekwerọ m kwụsị m gbagide ruo na ụlọ akwụkwọ nke ụmụ nwaanyị a na-akpọ Girls ofu bụ ọ dịka otu esi bịa zi ozi sị ọ bụ na nwanne nne onye a ọ bụ na nwanne nne onye a nkụziri gị gị na ya dị na mma ya na ezinụlọ dị na mma Chief Boniface aka gị na ọ nọdụ ndụ na ọ nọ ndụ ọ nụ ụdị ihe a i mere kedu ihe ya eme onye a ekwuru m ihe ọ nọdụkwa ndụ wee tụgharịa ebe ahụ m nọ wee naghachi azụ bịa buru onye ahụ maka ezigbo aha nwoke ahụ na otu o si wee bie ndụ ya ọ bụrụ ego ego agasịgo a na-afụ mmadụ a sị agara m ime gị ụdị ihe a mana e wepụ maka nna gị ma ọ bụ nne gị ma emee ya ọ ya bụ ezi aha nka ego ezi aha na-eweta ego ma ọ bụrụ maka ego nke ọbụla ọ chaa gbute ọ charọ gbute ọ na-emebi ihe ọ mmiri enu bịa kuru nke a eziokwu bụ ọ bụ onye ọbụla hụrụ nwanne sị la ọ bụghị nwanne ma alọ ma ihe ọ na-eme mana ezie bụ ezi aha ka ego melugwu nwanne umeli ihe ọma ya bụ la megbugwelu sị la ihe ọma ahụ i meli adịghị mma ya yara si ma mee ya chere ihe Chineke ndị ada agọziwu anọtụ mmadụ na-agọziwu ọ Chukwu na-agọziri mmadụ ihe ọma ọ na-eme anyị ya bụ Chineke na-enye anyị ụgwọ ọrụ anyị so onye hụrụ nwanne ya nyere ya aka n'ebe ọ dụrụ njọ mgbe ọ chidole ahụ tem sikwa ikwu kem Ego a. Ezi afa ka ego o nwere ihe dị n'ụwa a ga-eji tụnyere ezi afa hmm. duto ezi afa ga-eme ka gị na chi gị dị na mma hmm. ọ bụrụ na i nwerọ ezigbo afa ụwa onye ahụ bịara bụ ụwa ọna n'iyi hmm. ekwe n'ukwu ala ezi afa ka ego eziokwu ka i kwu ezi afa ka ego bụ mhm. ihe ọma ị nwere ike imere mmadụ ma mmadụ nwere ike imere gị mhm. nke mere na ndụ gị gwa gị nke mere na ndụ m mhm.
kọwaara anyị mmadụ jọpụtara m nwa n'ọnwụ ebe m nwere aksident gosi na ezi afa ka ego jọpụta m ahụ gwọọ m ahụ m merụrụ bifo hapụ m natawa be anyị ndewo onye ahụ ụbọchị m bịara o nwe mgbe o ji dewe anya na m ga-abịa bịa ekene be ye ma ọ kpanyebe ya ego na Anambra m bịa be ye sị na m bịara ikene ye n'ihe ọma o mere m ọ ya bụ ezi afa ka ego ahụ emekwere m ihe m nwere ike ime ebe ọ nọ mana o kweghị anabata ya mana ndị be ha nabatara ya sị ya nata m ihe a n'ihi ezi afa ihe ọma o mere m kpatara m ji bịa inye ya ekene ahụ